aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji anzathu kumangalande muliko ife kuno kumudzi kwanu kunyasalande ayi ndithu zinthu zikusuntha pang'ono ndi pang'ono ngati tsokonombwe mtunda tikutha ndithu ndipo pang'ono ndi pang'ono 2025 ija tayamba kumayiona kuti iyo iyo mtunda ukutha ndithu mwakuti makosana a alliance ayamba tsopano kumakumbukira kuti ii kodi nthawi ikutha eti kungotsala ndendende zaka ziwiri zitatu agwetsa kale pakalapakala kumaona kuti kodi ndiye machitidwe ake tichite motani koma Tiyamikire bus zomwe zija za Kwezy kamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero bus zodalilika kwathu kuno ndi zimenezi basi bus zimene anthu akafuna kukwera bus pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu zimene anthu amakwera zimakhala zimenezi basi ndimanena mobwereza bwereza kuti ngati simunakwerepo bus za Kwezy ndiye kuti simunayambepo mwakwera bus ayi. Ndakupukwani koma amwene. Izozo za alliance zo ndimangonenapo koma chachikulu kuno kwanu ku Nyasaland makamaka kwa Chafera Mthengo kwa matekenya nthawi imeneyo takupukwani tisaname. Tsiku ndi tsiku ndithu silimatha ayi osamakumbukirana achimwene. Ndimadzifunsa kuti koma achimwene angawa amatisowanso ngati mmene ineyo ndimasowera? Mukadzangobwera kwathu kuno ndithu kudzavuta. Tsiku limenelo ndidzadumphadumpha ngati kamwana ka mbuzi. Ndidzachita chiphidigoliro kunyadirira kuti achimwene anga a Dodolido abwera patapita zilumika ndithu. Ndikudziwa mmene ndakamba nkhani ya anyamata a alliance mo, mukudzifunsa kuti kodi obwande za alliance zilipobe kapena mwina mwakeno aliyense yekhayekha? ii kaya amwene kuyankha kwakebe ndiye ndisaname kundivutirapo zoti kaya alliance ilipo kaya palibe sindikudziwa amwene koma chimodzi chodziwika bwino ndichoti anyamata a alliance anali ndi masomphenya abwino ndithu koma zochitika ndiye zikukhala zina mwamva inu pena ndikumadzifunsa kuti kapena mwina mwake kwathu kuno Kenani ankakambidwa uja sangatheketu eti Ndimakumbukira achimwene nthawi imene ija, malonjezano oti ayitu, ife tikalowa, sipadzakhalanso zibwana ayi, anthu sadzatcholeranso ndalama m'thumba ngati m'mene apumbwawa akuchitira, tidzaonetsetsa kuti khobidi lililonse likugwira ntchito yake, kundende! Inu amene munaba nkhuku, konzekerani, mutuluka posachedwapa, Kumeneku kubwera zenizeni mbava zimene zakhala zikutenga za ife zochuluka. Anthu akundendewo akuba abakha opezeka atazula chinangwa m'minda ya anthu ndiye kunali kukuwa kuti ee! Tayiphula! Tituluka posachedwapa! Koma tsopano zilumika zitatu zapita. Palibepo amwene. Aja akuba chimanga chinayi chifukwa cha njala aja akadali mkati, mbava zija zikadayendabe monyada ngati mbira yamphongo, kumati, kumatithira matope m'makwalalamu. Kodi ndiye zidayenda bwanji zimenezi? Ayi ndithu, nkhani yake imangokhala yoti obwantasa tabakhalani chete inu, bwanji kodi? Ndikudziwa mudzifunsa kuti kodi obwande, zijazi ndiye zinathera pati? Zija zochotsa zithaphwi m'bomamu zija ndiye zikuyenda bwanji? Pajatu ndinakuuzani kale kuti kunali kuchotsa zithaphwi, kubweretsaponso thope tsopano, pano ndi thakadzo lenileni amwene. Zomwe zija ndakhala ndikumakamba zija kuti Nthawi zina zake timalimbana ndi kusintha anthu a ndale, kuchotsa awa, kubweretsa ena, koma kawirikawiri sitithana ndi vuto amwene, timangosintha mavutowo, nkumanena kuti vuto ili nkhasako bolani kubwere linali. Nthambi zina kwathu kuno zinthu zinayimiratu nthawi yayitali kupita ndithu koma adindo ali phee ngati zonse zikuyenda bwino, uku ku nthambi yoona za ziphaso za anthu olowa ndi kutulukako, Zimaoneka ngati anthu okhudzidwawo mwanjowaka nda bongoman wathuwathu sakulabadirakonsoyi ngakhale anthu akumadandaula kuti sizikuyenda zinaima ayi ndithu kuli zii anthu ena ake akuchita zinthu zodabwitsa kwabasi tiunena pano achimwene pali anthu ochuluka kwambiri oyenera kutuluka mdziko muno kupita kwina kamba ka zifukwa zosiyanasiyana ena kuzipatala enanso kusukulu kumene ndama ali nazo Koma kumakanika ndithu chifukwa choti mabuku a ziphaso ku nthambi kulibeko. Adindo osafunanso ndi pang'ono pomwe kufunsira nzeru kwa ena kuti kodi mmatani? Basi kumangokhalira kulalata kokhakokha. Who are you? I will deal with you. Inetu sindingachoke aphwanga ayi. Palibe angandisunthe ine, mwamva? Zilumika zitatu zapita. Zimafunika kukhala pansi, kuwunikira kuti kodi kwachitika chani tsopano. Ndi chani chimene chatheka? Nanga ndi chani chimene chimayenera kumachitika koma chakhala chisakuchitika? Pakadali pano achimwene, zioneka kuti tayambano ndale basi. Moti mutati mubwere, mukhoza kudabwa. Mukhoza kumaona ngati mwina mwake zisankho tikuponya mwezi wa mawa omwewu. Anthu ayambapo kuthamangathamanga amwene. Kumachitanso kudabwitsa kuti kodi abale, nanga nthawi yeniyeniyo ya masankhoyo ikafika, Zidzathera bwanji koma? Tsiku ndi tsiku anthu akuthamangathamanga osati seweroyi, kuonetsetsa kuti mpingo wawo ukadali ndi chikoka. Ndinamuuza Kafadala mlamu wanga uja kuti amwene, kwathu kunotu zochitika zathu kuno kuti tidzatukukebe zidzakhala zinthu zotivutirapo. Malume Chempando adanenerapo kuti, aa ife sitimadya ndale yayi! Aaa koma mwina mwake anali asanaone achimwene. Ife kuno ku Nyasaland timadya ndale. Zochitika zathu zonse kuno zimakhala za ndale basi. Zisankho zimati zikachitika malo monena kuti ish akuluakulu tinatayatu nthawi ifeyo kupanga za zisankho zija. Pano tsopano tiyeni tigwire ntchito. Tikonze chinthuchi. Ayitu, pamenepo ndiye kumakhala tsopano kuyikolezera amwene, kukonzekera mmasankho ena obwera mzaka zisanu. Tikukamba pano achimwene, zimenezi ndi zimene zikuchitika. Tikukonzekera masankho ena obwera mu 2025. Zachitukuko zija tiwonabe kuti zikhala bwanji. Nthawi zonse timapanga ndale kwathu kuno. Tilibe nthawi yopanga chitukuko. Ukati kuchitike chitukuko ndiye kuti chitukukocho chimakhalanso cha ndale. timisewu kungotiyamba cha pena pake posadziwika kukangolekezeranso pena pake posadziwikanso mwina kungopala li- li- lita imo- limo- lita- lita imo- i- kani kilomita imodzi ndi kuyithiranso phula kenaka kwinako adziwa ndi ambuye basi cholinga tikamakhala tidziti aa zitheka ayambapo kutikonzera amenewa pakadali pano achimwene ilipo ndithu misewu imene imayenera kuti miyezi 18 ikhale kuti inatha koma pano zaka zitatu ndi izi ayi ndithu tikudikirira kuti tiyipangire ndale tidzibwera nthawi ina yake kudzakuwa kuti basi tikumalizitsa imeneyi mutisankhe tipanga zimenezi tikasankhanso kenaka zii zooneka kuti ambuye ati bwanji Hmm. kwathu kuno ndiye tilinso ndi otsutsa ombwambwana kwabasi otsutsa amene pena ukakhala kumadzaoneka kuti sakudziwa chomwe chikuchitika amwene otsutsa osapereka chiyembekezo akamalankhula nkhani zawo kumachitanso kudabwa kuti koma awawa awa Awawa akonzekera awa, kumangokangana kukangana mpakana zilumika zitatu amangokangana chokangana chake chosadziwika amwene zilumika zitatu kulephera kugwirizana pena zinthu kumadzaoneka ngati eya mwina mwake zitheka akuoneka kuti ayamba kugwirizana akufuna akakumane akakambirane ali mkati motoromo ilo bomba ayitu winanso akamang'ala kubwalo za milandu zokumana sizitheka ayi ata Hmm. Nthawi ikupita, kulephera kumvana chimodzi, kulephera kupereka chiyembekezo kwa anthu. Zitatu zaka zatha, zatsala ziwiri, malonda ake adzavutatu koma kutsatsa, makamaka mayina ake akakhala aja ayamba kutuluka aja. Hee! Kaya! Za bebe ndiye sindikufuna kuyikapo mlomo. Ndingayambe kupalamula amwene. Magaya a vandalazi, basi kungoona mzungu pena pake basi kutsimikizika kuti ei mzungu ameneyo akhoza kuphunzitsa timu yathuyi kutenga chikopa basi. Osafunsanso ndi komwe kuti kodi ayise ndiwe mzungu inde koma kodi ukuti umapanga za mpira kapena za bawo? Ayitu Bola tatola mzungu basi. Tizimuimbira nyimbo zathu mchizungu. Welcome, welcome, welcome our coach, welcome. Kenaka nkumaona kuti eh mpira ukuvutatu. Wish. Ayi pepani.